la nkhokwe za boma zosungira chakudya national food reserve agency lidalengeza kuti lidzigulira chimanga kwa alimi ndi amalonda ku msika wa admarc ya chilambula kuli mzere wotalika pafupifupi makilomita awiri a galimoto zomwe zanyamula chimanga mmawa uno chomwe eni ake akufuna kugulitsa Izi zikuonetsera kuti anthu akhala akusunga chimanga chochuluka mdziko lino chimene pano akufuna kuchigulitsa. Boma pakadali pano likugula chimanga mdziko la Zambia kuti mmisika ya Admarc mukhale chimanga chokwanira. Ndipo bungwe la NFRA likugula chimanga kwa alimi ndi amalonda pa mtengo wa K1100 pa kilogalamu. Rachel Julaye wadza ndi lipoti ili.
Mizere italiitali ya galimoto zodzadza ndi chimanga zafika ku Chilambula Admarc mu mzinda wa Lilongwe komwe zikuyembekezeka kugulitsa chimangachi ku bungwe la NFRA. Ena mwa anthu omwe tayankhula nawo atiuza kuti akhala sabata pafupifupi ziwiri ku bungwe la NFRA asanawatumize ku Admarc. Iwo ati mitengo yomwe boma likugulira chimanga ndi yomwe yakhale kuwachititsa kuti asapititse chimanga chawo ku nthambiyi kamba kuti analowetsa ndalama zambiri mu ulimi wawo. Iwo ati chimanga mdziko muno chilimo chambiri koma mitengo ndi momwe analowetsera ndalama mu ulimi sizikugwirizana. Pakadali pano anthuwa akuti bungwe la Admarc lawauza kuti adikire kaamba koti sanalandire chilolezo cholandira chimangachi kuchokera ku bungwe la NFRA. Lachiwiri, bungwe la NFRA lidalengeza kuti silidzilandiranso chimanga koma mmalo mwake anthu adzipititsa ku Admarc ya Chilambula. m'malo mwa zodiak kuno ku lilongwe ndine rachel julaye nyumba ya malamulo yauza bungwe la ngo regulatory authority ngora kuti likhwimitse ndondomeko zake zoyang'anira mabungwe akunja omwe akugwira ntchito mdziko lino ponena kuti ndalama zokwana 1.1 trillion kwacha zomwe amabweretsa pachaka zikuyenera kuti azigwiritse ntchito mwachilungamo potukula dziko lino wapampando wa komiti yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena ku nyumbayi francesca masamba walankhula izi dzulo pa msonkhano omwe nthumwi za bungwe la Ngora zikuonekera ku komitiyi. Mkulu wa bungwe la Ngora a Felix Lombe wati kalondolondo pa thandizoli ndioyenera popititsanso patsogolo ntchito zomwe mabungwewa akhala akugwira. Chisomo Chingwalu ali ndi lipoti.
wapampando wa komiti yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena ku nyumba ya malamulo a francesca masamba watsindika zakufunika kolondoloza ntchito zomwe mabungwe akunja amagwira mdziko lino ndi cholinga choonetsetsa kuti zikupititsa patsogolo chitukuko a masamba ati mdziko lino muli mabungwe a maiko akunja omwe akhala ofunikira kwa nthawi yayitali ifeyo timafuna tidziwe kuti kodi mu dziko muno tili ndi mabungwe ochuluka bwanji amene ali akunja kuti tikadziwa kuchuluka kwa mabungwe amene tili nawo tidziwenso kuti kodi uh, chimene akuchita mu dziko muno ndi chani komanso tikadziwa kuti akuchita chakuti tidziwe kuti kodi chimene chocho chikubweretsa bwanji kusintha mu dziko lathu ngati amalawi m'mawu ake mkulu wa bungwe la ngora a felix lombe wati mabungwe ambiri akhala akugwira ntchito zotamandika m'magawo opititsa patsogolo ufulu wa anthu komanso m'magawo olimbana ndi kusintha kwa nyengo mwa zina a lombe anati mabungwewa pachaka amabweretsa mdziko lino pafupifupi 1.1 triliyoni kwacha komabe anabenthula kuti pali mabungwe ena maka a mdziko lino omwe amazemba kutsatira ndondomeko zolongosoka zomwe ati ndi vuto palokha mabungwewa atha kukwaniritsa ntchito yayikulu kwambiri atakhala kuti akugwira ntchito moyenera ndinafotokozeranso kuti ndalama zimene mabungwe amene si aboma akubweretsa m'malawi munomo ndi zopitirira 1.1 trillion ndalama zambiri zimene ifeyo tikuona ngati zikanakhala kuti zikugwiritsidwa ntchito bwinobwino kwambiri ndiye kuti dziko litha kupita patsogolo boma linakhazikitsa bungwe la ngora kuti lidziyang'anira ntchito za mabungwe oyima paokha m'malo mwa zodiak ndine chisomo chingwalu mu nkhani zokhudza mabwalo ndi chilungamo bungwe la anti-corruption bureau acb dzulo lanjata mkulu wa bungwe la greenbelt authority a eric chidzungu kaamba komuganizira kuti akukhudzidwa ndi katangale zomwe zinachitika ku bungwelo mkulu woona zofalitsa nkhani ku bungwe la acb a jacqueline ngongonda watsimikiza za nkhaniyi ndipo wati a chidzungu anadzipereka okha ku bungweli ndipo akusungidwa ku polisi ya Lumbadzi. A Ngongonda ati a Chidzungu akaonekera ku bwalo la milandu bungweli likamaliza dongosolo lonse lofunika. Ndipo loya wa phungu wa dera la Dedza Mlunduni a Moses Kunkuyu wati apolisi asankha kusalabadira pempho lomwe Nyumba ya Malamulo inapereka kuti awatulutse. Loya wa a Kunkuyu a George Jivason Kadzipatike wati m'malo mwake apolisi atengera mkuluyu ku bwalo la milandu ku Lilongwe. Ndipo pakadali pano bungwe la Centre for Social Concern lati aMalawi avale zilimbe pa mitengo ya katundu potsatira kukwera kwa mitengo ya mafuta a galimoto ndi magetsi m'dziko lino. Mkulu woona za chilungamo pa chuma ku bungweli a Agnes Nyirongo wati mitengo ya mafuta imachititsa mitengo ya katundu kukwera kapena kutsika m'dziko ndipo kukweraku kuchititsa ndalama zomwe banja la anthu asanu ndi mmodzi limafuna pa mwezi kukwera. zomwe zili zoposa K1 million pano. Bungwe la MERA lakweza mitengo ya mafuta a galimoto a Petrol ndi Diesel ndi pafupifupi 42 percent. Eamon Piringu walemba lipoti ili. Tikupatsani lipoti limenelo mu nkhani zathu zotsatira ndipo boma lalonjeza kuti lionetsetsa kuti ntchito yotenga madzi mu nyanja ya Malawi ku Salima yomwe amaitcha Lilongwe Salima Water Supply Project ikulandira ndalama zakunja zokwanira kuti ithe mu nthawi yake. Ntchitoyi yomwe ndi ya K535 billion yakhala ikukumana ndi zotsamwitsa kamba ka vuto la ndalama zakunja zomwe zimapereka chiopsezo kuti sayitsiliza mu nthawi yake. Nduna ya zaulimi komanso chitukuko cha madzi a Roza Mbilizi yapereka lonjezoli dzulo pomwe inakayendera ntchitoyi yomwe ikuyembekezeka kudzatenga ma lita 100 million a madzi pa tsiku kuchokera mnyanja ya Malawi. A Mbilizi akufotokoza.
ineyo ndakondwera ndithu ndi progress imene yachitika pa project imeneyi monga taonera tonse ma pumping stations ali pafupi kuti azimalizika and ma reservoir mosungira madzi mukumangidwa ndithu ena amalizika kale kwangotsala ndi kuti angoyika mapaipi uh, ndiye ndasangalala kwambiri kuti project ikuyenda bwino ndipo ndi chidwi cha Profesa Arthur Peter Mutharika kuonetsetsa kuti project imeneyi ithe mwansanga chifukwa ipereka madzi mu mzinda wa Lilongwe ndi malo ena onse kuyambira ku Salima mpaka ukafika ku Lilongwe. Ndizoonadi kuti ndalama zakunja ku Malawi kunoko panopa zikutivuta monga mukudziwa mmene a Profesa Arthur Peter Mutharika amatenga bomali anapeza kuti ndalama zonse zakunja zinaonongeka. Ah, tikuyesetsa kuti uh, tichite build up forex yokwanira komano ndinenetse panopa kunena kuti project iyi ndi project yoti inayambikaso ndi boma la democratic progressive party dpp ndipo ndi chidwi chathu kuonetsetsa kuti ithe nde forex imene tingayipezeyo imene tingayipezere mmo tionetsetsa kuti project imeneyi ipite patsogolo chifukwa ipereka madzi kwa mzinda wa lilongwe ndi malo onse Mneneri wa kampani ya Khato Civils a Daniel Wawa wavomereza za vuto la kusowa kwa ndalama zakunja lomwe akuti likulepheretsa kampaniyi kugula zipangizo kunja. project iyi iku- ikuyenda ndithu monga mwaona ah, ku ulendo umene wapadera wochokera kwa anduna oona za madzi Ah, kuchokera komwe ku Lifuwu mpaka na pano pa Chezi ah, matanki adzuka mukwamo inunso mwatha kuwaona ah, ma, ma pump station adzukanso Ah, s- panopa ah, ma percent mukafunsa tili somewhere around ah, ah, over 40 percent amene ikuyendera koma chimenecho ndi chaka chimodzi ndiye kuti apapa tili tangoyamba kumene chaka chino cha 2026 kuti tione kuti ah, ti- ti- ti- tipitiriza motani ku- ku- kutsogoloko mwina kuti anthu amvetsetse bwino kuti project iyi ili mu ma us dollars uh, koma tikudziwa kuti uh, ndalama zakunja ndi vuto ndithu la uh, mdziko lonse la malawi si ife tokha ngati a khato ayi uh, ndiye tinene kuti pali katundu wambiri amene amafunika kuti amene akufunika pa project iyi ochokera kunja amene timagula ochoka kunja simenti mapaipi amene zonsezi sitimapanga kunoko yayi so tawapempha abomawo mwina munamvanso anduna anavomereza kuti tawapeza ku undunako unduna wa za malimidwe unduna wa- woona za chuma ngakhale ku reserve bank tawapempha ndithu ndipo akhala akutipatsa chitsimikizo kuti yayi uh, tichita zinthu mwansangansanga kuti atithandize koma nkhani njonena kuti uh, zi- ngati sizichitika mu nthawi yake ndiye kuti ziziyimitsa ntchito uh, malo moti mapaipi akhale kuti afika ku malawi kuno mu nthawi yoyenera zikachedwa ndiye kuti anthu aziona kuti ntchito ikuchedwa ndiye zizipanga affect kapena zizikhudza nthawi yotsirizira project mukuonera nkhani ndipo muli ndi ine chisomo nyirenda tionenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire